Lero ndabwera ndi nkhani. Nkhani yake ndiyokhudzana ndi mkaziyu. Mkaziyu amachoka ku South Africa komanso adawawa. Adawawa amachokera ku Malawi koma amakhala mu dziko la South Africa ndipo adawawa amayendesa Uber. Nde nkhani yake ili motere, izi ndi zimene zinachitika. Adawawa amayendesa Uber nde kunapezeka zokuti tsiku lina anthu anapanga request. Uber ya adawawa nde adawawa anapita kukamutenga ndani kastomala uja atafika kumene kuja anapeza ndi mkaziyu komanso anali ndi azinzake mkaziyo analedzera kwambiri ndi azinzake aja amene anapanga request kumpangira mkaziyu nde adawawa anamutenga mkaziyo nde ali mkati mopita kumene amapita mkaziyo mkazi uja anayamba kuvuta kumavutitsa adawawa izi ndi izi nde adawawa anamuimbira foni munthu amene anapanga request Uber uja kuti nzanu uja kuno ndi akuvuta ali kuno akuvuta kwambiri nde ada aja anauzidwa kuti iwe ndi wamkulu wekha ukudziwa zoti mkaziyo waledzera apapa nde tangopanga zoti adekhe mpakana akafike kumene akupitako Ada aja anati okay chabwino. Nde ali mkati moyenda muja mkazi uja amapitirizabe kuvuta, amapitirizabe kuvuta. Koma ada aja amapirirabe. Kenakono mkazi uja anangotsegula chitseko ndi kujowa panja. Galimoto ija ikuyenda. Ayimitsa galimoto. Apita kukamuona mkazi uja ampeza ali bwino bwino iwo amuona ngati wavulala nde amutenganso mkazi uja kuti amuike chani mu galimoto muja nde mkazi uja wayamba kukuwa pamene paja hey akufuna kundiba akundipanga kidnap izi ndi izi anthu abwera pa malo paja atabwera anthu pa malo paja ayamba kumupatsa mambama ena uku akumufunsa ukumudziwa mkaziyu ada aja ah sindikumudziwa mkaziyu ine ndine wa uber hey ambanso kumumenya pamene paja hey anyamata a Uber mmakonda zimenezi mmapanga kidnap anthu izi ndi izi ayamba kummenya ndizoonadi mu dziko la south africa anthu a Uber amapanganso kidnap anthu ndiye zinakhala ngati zapanga connect nde ayamba kumumenya mkulu uja kumumenya yeye kenako apolisi abwera apolisi atafika pamene paja anamutenga mkulu uja pamodzi ndi mkazi uja awatenga onse kupita nawo ku police station afika ku police station nde anayamba kuwafunsa mafunso mbale ukumudziwa mkaziyo aa sindikumudziwa mkaziyo mkaziyu ndi kasitomala anafotokoza mmene anafotokozera muja poyamba kwa anthu aja ati oho chabwino kenako Anamuuza mkazi uja zoti okay chabwino tikuyitananso ukafunika izi izi siya ma details ako mkazi uja anasiya ma details ake kenako ada aja awasiyabe mu ndende muja nde amawauzano ada aja mudziwa chani apapa mkaziyo wakulakwirani kwambiri komanso iweyo ndizotheka kuti umusumire mkaziyo ndipo nkhani ikafika pa court ngati ukufuna ndipo mkazi angathe kukulipira adaja pova zoti mkazi angathe kukulipira ndi anavomereza okay chabwino apolisi aja kumbali ndi adaja mkazi uja wapita pamenepa okay chabwino A Daja anapanga dongosolo lina lililonse ndi anapangadi zimene zija mpaka na nkhani inafika pa court. Pa court, court linagamula zakuti mkazi uja alipire ndalama yokwana 150,000 rands. Mkazi uja anavomereza, okay chabwino ndilipira. Kuwalipira adawawa. Apolisi ajaso anali osangalala komanso doloyu anali osangalala kuti apeza ndalama komanso apolisi aja anali osangalala kuti adyapo ndipo pezeka zoti mkazi uja tageti yake sinali iyo alipira adawawa aa mkazi uja anapitano kwa mahitman kwa anthu amene amapha anthu kuwapasa tageti tageti imene ili adawawa ndi magezi aja anayamba kumfufuza doloyo ma movement onse izi ndi izi izi ndi izi onse nde tsiku lina anampanga tap location yake ndipo anakampeza pamene analipo ndikumushuta zipolopolo 12 ndipo doloyi wafera pomwepo ndi akuluakulu nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi nde ndimafuna ndikuphunzitseni choka pa nkhani ngati imeneyi adawawa amwalira chifukwa cha zinthu zoti anakatha kuzipewa. Akuluakulu ku Joni, munthu akakulakwirani mpepeseni komanso khalani okhululuka, kumatha kukhululuka chifukwa adawawa anakakhululuka kuti aa basi ndamukhululukira mkaziyu nsiyeni azipita zachitika zimene zija zatha, sibwenzi ataphedwa. Koma poti iwowa anayikoka nkhaniyi kuyipititsa patali izi ndi izi ndi zimene zapangitsa zoti mkazi uja angoganiza zowapha awawa. chifukwa anthu aku south africa pa nkhani ya ndalama samaseka ayi pokhapo samaseka kaya kuphana amaphana ndi akuluakulu munthu akakulakwirani khululukani khululukani pofuna kuteteza moyo wanu Khululukani. Ndikutha kudziwa kuti ena ake mwaphunziramo china chake mu nkhani imeneyi. Ndiye guys, osaiwala kupanga subscribe ku channel inoyi kuti nkhani ngati zimenezi zizikupezani mosavuta. Chifukwa china chilichonse chimene chikuchitika tizikudziwitsani kudzera pa channel imeneyi.